Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndewonu nzukọ ụmụ nwanyị Igbo ekelena ụnụ ele otu unu mere anyị ji aka na ụnụ dị mma ihe anyị ji wee na-eme onyonyo a wụ iji wee kwado ụmụ anyị the youth of Nigeria otu ha si wee pụta n'igwe wee na-achọ imezi ala anyị wee sị na o zuona na ọ mmadụ nwe ọgọdọ eghu na-ata wee sị na ihe a na-ebeni na o bekarịana maka na a sị na ihe karịa a tụọ ya aka hmm? ihe akarịana ndị youth anyị wee pụta ma ndị nke nọ na nollywood ndị celebrities anyị ha apụta ha achọghị ịma onye ga-agba ha egbe nzukọ ụmụ nwanyị igbo ekelena ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ndị celebrities niile pụtara wee kwụrụ wee sị ka ihe na-eme na-eme na ha kwụ chịm chịm na nsogbu anọghị ha wee bute ụzọ wee sị na o zuona maka a sị na ọ karịa sị tụọ ya aka so gịnị ka anyị na-ekwu anyị ji ekele wee na-asị unu emeena deemenụ daalụnụ anyị ama ụzọ ụzọ anyị ga-esi ekele unu ndị celebrities niile anyị kelere unu n'ụzọ pụrụ iche it is not enough unu nọrọ na-ele ihe na-emenụ unu apụta bute ụzọ sị na ihe na-emenụ ya mewe onye ga-agba egbe ahụ ya ngwa ya gbawe ya this is the spirit of survival because o nwere mgbe ihe ga-eme o megidezie a na-asị ọ gịnị na-eme mmadụ ọ nọkwa ya n'obodo ebee ka mgbirigba ọnụ nọ mmiri a na-ama eze ihe mere a sị mgbirigba ọnụ ị nọ ebee mmiri ji na-ama eze you know and they say the youth they are the leaders of tomorrow so ndị youth anyị nnukwu ekele ka anyị na-ebunye unu ndị celebrities anyị ee ndị nollywood niile pụtara n'ije ekele ka anyị na-ebunye ụnụ ndị niile bụ ndị nnukwu mmadụ tinyegoro ọnụ ha n'ihe na-eme nzukọ ụmụ nwaanyị ekelena ụnụ anyị sị jidenụ ka ụnụ ji nke ụnụ ji dị mma ihe ụnụ na-eme amaka ọ masịrị anyị na a ga-apụta wee jụọ ajụjụ sị gịnị na-eme a sị alọwa ahụ afọ na ee eh? elee mgbe ọ ga-ebi ọwụ na anyị lakpurucha nọrọ nwe onye ga-atụpụ ọnụ mana otu a ụnụ na-eme ya ọ magburu onwe ya na mma anyị na-ekele ụnụ ma ndị niile na-ewepụta ego ha wee na-asọpọtụ ụmụ anyị ndị a anyị sị ya dịrị ụnụ na mma na eke dịrị ụnụ na mma na orie dịrị ụnụ mma na afọ dịkwara ụnụ mma na nkwọ ndụ ụnụ ndụ azụ ndụ mmiri mmiri agaghị ata azụ agaghị anwụ ọ ga-adịrị ụnụ niile na mma ụnụ ga-adị ka echi echi anaghị agwụ agwụ ihe unu na-eme masịrị mmadụ masịkwa chineke maka ọ karịa na o ruo onye mgbe a ga-atụ ya aka so ekele ka anyị na-enye ụnụ ọ bụrụ na itinyebe sọpọtụ gị n'ihe na-emenụ ugbu a wụ the time to support elee ndị agitations ndị niile amega agitations here and there ha chọrọ nke a ugbu a pụtanụ kwado ndị a na-eme ihe a ọ ihe ọma ka ha na-eme ka emezie obodo anyị ka obodo anyị dị mma ụmụ anyị a na-agbagharị ma ndị nwụrụ na wilderness ma ndị nwụrụ ebe dị iche iche ma ndị eregoro kidney na livers ha ebe ha na-achọ better life anyị nwere mmanụ na naijiria anyị nwere nta anyị nwere imo ndị na-achọ biafra ndị na-achọ oduduwa ndị na pụtanụ kwado ihe na-emenụ ugbu a wụ oge ka e e were ndị youth a mega ihe a mee achieve everything we have always wanted for, for, for that country you know because emezie ihe a sị ihe emeziri emezi a na-akpọ ya nwa mma so nzukọ ụmụ nwanyị ma ndị admin anyị onye ọbụla anyị ji ofu olu na-asị unu emeena unu agbalịana daalụnụ ma ndị nụrụ asụsụ anyị ma ndị na-anụghụ ndị nụrụ anụ tapịaranụ ndị na-anụghụ you guys are doing great it is great ihe unu mega amaka a sị lazy youth you are no more lazy youth you are now very very productive asking questions and seeking answers we are proud of you guys keep the good work going chineke ga-echekwawa ụmụ anyị onweghị ihe ga-eme ụnụ ụnụ ga-adị ndụ wee hụ ihe ọma a ụnụ na-agba mbọ ka eweta n'obodo anyị so ya dịrị ụnụ mma chukwu chekwa ụnụ gozie ụnụ nzukọ ụmụ nwaanyị igbo na-ekpe ekpere anyị ji ikpere gbuo n'ala wee na-asị onye ukwu na ọgbọ agha obi n'igwe kpuchie ụnụ dịka ọkụkọ kpuchiri akwa ya enweghị ihe ga-eme ụnụ chukwu ga-echekwa ụnụ buoro ụnụ ụzọ kpeere ụnụ azụ enweghị onye ga-anwụ na onweghị onye ga-efu ihe anyị na-achọ anyị ga-achọta ya anyị ga-eselebreti ya thanks to you all and remain blessed nzukọ ụmụ nwanyị igbo na-agọzi ụnụ ọ ga-adịrị ụnụ niile na mma ise